aw ni yanguma bi an bɛna sagasaga de kɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja sanfɛ ka ban ayi ja in de ka teli bi ko ye ne ni maa nɔ i bɛ fɛn bɛɛ faamuya ale fɛ k'a sɔrɔ hali kuma ma caya i da la aw bisimila n'a fɔra sagasaga kɔni ale woso bulu dan tɛ dɛ nka maa minnu bɛ kɔ kan kuma camanw na olu tɛ woso bulu kɛnɛkɛnɛ sɔrɔ ne ta in ye woso bulu jalen ye k'a ci n ma a bɛ se ka kɛ ni epinari bulu fana ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la epinari dɔɔni talen filɛ nin y'an fɛ an mago bɛ jɔ pɛrisili dɔɔni na jababulu dɔɔni ani gan kɛnɛ n'a sɔrɔla ko ganmugu b'i bolo baasi den kelen t'a la i bɛ se k'o k'a la k'a ni namaya dɔɔni an mago bɛ jɔ tomati den kelen ma fitinini dɔrɔn jaba hakɛlama layi den fila bɔɲɔgɔnko kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la forontobani den fila talen don an fɛ an mago bɛ jɔ puwavɔrɔn fana na ani jɛgɛ ale kɔni jɛgɛ dan tɛ dɛ kɔgɔjijɛgɛni yɛrɛ de ka d'a la kosɛbɛ nka ne ma kɔgɔjijɛgɛni sɔrɔ bi o la sa ne ye ntɛbɛn kelen ta ani kerevɛti dɔɔni jagoya tɛ n'a sɔrɔla mugu b'i bolo i bɛ se k'o k'a la an ka wosobulu jalan talen filɛ nin ye an fɛ an bɛna ji kalaman bagibagi k'a la k'a ko fo k'a jɛ an fɛ yen nɔ hali n'a kɛra de k'an ye wosobulu kɛnɛ sɔrɔ sugu la an mana n'a tigɛ n'u y'a ɲugutigɛ n'an nana n'a ye so an bɛ jikalan k'a la waasa k'a mikɔrɔbu bɛɛ bɔ a la ka sɔrɔ k'a sɛnsɛn an ɲɛ b'a la ja la cogoya min na ne bɛ k'a kɛ cogo o cogo la hali n'a kɛra a fara kɛnɛ de b'an bolo n'o y'a bulu kɛnɛkɛnɛ ye an b'a kɛ tan cogoya in de la o b'a to mikɔrɔbu bɛɛ bɛ fa ka bɔ a la ani fana a bɛ magaya dɔɔni yanni i k'a kɛ da kɔnɔna na ji kɛlen k'a fan tan naani bɛɛ lajɛrɛlen sɔrɔ an bɛn'a sɛnsɛn ka bɔ ji in na i yɛrɛ b'a ye i man'a sɛnsɛn ka bɔ ji in na i kana n'a bɛɛ sɛnsɛn ka bɔ a la dɛ ɲugu dɔw bɛ jigin dugumana na i kana na kuma olu fɛ yɛrɛ sabula gɔngɔnba de dalen don o la n'i y'a ta ka k'i ka da la dɔrɔn a bɛ sin ka taa cɛncɛn misɛnni wuli a la i n'a fɔ n bɛna a yira aw la sisan ja in fɛ n ye min le fɔ aw ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ nin ye gɔngɔn de y'a la tan dɔ ani cɛncɛn misɛnni an bɛna an ka da sigi sisan an ka da sigilen an ka sogow fana tigɛlen ɲuman k'a ko k'a jɛ pasi an bɛn'o k'an ka da kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kɔgɔ dɔɔni furufuru a la ka sɔrɔ k'ale to yen nɔ a ka yiran n'a yɛrɛ ji ye fɔlɔ ne ni maa nɔ ne b'a kɛ tan cogoya in de la komi aw yɛrɛ b'a ye cogoya min na ne ka tobili sen fɛ ne b'a to yen nɔ fɔlɔ a k'a yɛrɛ yiran o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a yiran ni tulu ye an bɛ tulu k'a la sisan i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma i n'a fɔ ne ye tulu jɛ de kɛ n ta la n'a sɔrɔla ko tulu bilen ka ca i bolo i bɛ se ka tulu bilen kɛ k'a yiran baasi den kelen t'a la nka tulu bilen bɛrɛ tɛ ne bolo bi an ka ci bila gineyɛnw ma joona k'u ka tulu bilen dɔ di ka na an b'a yiran sisan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka tomati ani jaba tigɛlen an b'o k'a la ka n'olu fana yiran ɲɔgɔn fɛ f'olu fana kolo ka taa fa sa baara ɲɛnen filɛ nin ye an bɛna ji don sisan ne bɛna ji litiri kelen bɔɲanko de kɛ n ka da in na ji kɛlen kɔ a la an bɛ sɔrɔ k'an ka jɛgɛ kolen jɛlen pasi k'a ɲange bɛɛ bɔ a la bozow bɛ fo yan dɛ n'olu tɛ an bɛ nin jɛgɛ belebele ɲɔgɔn sɔrɔ an b'o k'an ka da kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka da datugu a da la fo jɛgɛ in ka mɔ ni jɛgɛ in mɔna waati min na an b'a baara tɔ kɛ miniti tan ni duuru bɔɲɔgɔnko komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka ɲɔgɔn selen don sa dɛ n'o ye jɛgɛ ye bozokan na an b'a ta k'a bila kɛrɛfɛla la sabula an bɛna kolo bɛɛ de bɔ a la an bɛ tila tuguni k'a segin da in kɔnɔna na sisan kɔni b'a sɔrɔ an ka da yɛrɛ kɔni o timiyalen bɛ dɛ sabula jɛgɛ in bɛɛ de ka timi an bɛ sunbala dɔɔni k'a la ne ta in bɛ komi n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ tilancɛ an b'o k'a la o b'a timiya kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a lajɛ sa n'a sɔrɔla ko krevɛti b'i bolo i bɛ krevɛti kɛnɛ k'a la n'a sɔrɔla a mugu de b'i bolo i bɛ se k'a mugu fana k'a la o kɛlen kɔ a la an b'an ka ɲugu k'a la o kɔfɛ a kɛra ɲugujalan ye o a kɛra kɛnɛ ye o an b'a k'a la nin yɔrɔ la i kana n'a ji caya kosɛbɛ i kana n'a ji dansago fana sabula an ye jikalan dɔ kɛ a sanfɛla la ka ban o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na gɔyɔ k'a la ani forondobani gɔyɔ kɔni kɛlen don makan gɔyɔ ye ne dadɛni ni maanaw ale de tɛ sɔrɔ ten miniti damadɔ tobili an b'a dayɛlɛ sisan ka sɔrɔ ka na an ka jɛgɛ bu in k'a la i b'i jija kolo kana kɛ jɛgɛ in na dɛ i b'a kolo bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka n'a kɛ daa kɔnɔna na n'a sɔrɔla ke e de ye maa ye i bɛ siran jɛgɛmanfɛn ɲɛ i bɛ siran jɛgɛmanfɛn a kolo kana na taa bala i kan na n'i bɛ jɛgɛmanfɛn kunu dɔrɔn i b'i ɲɛ datugu n'i y'i ɲɛ datugu dɔrɔn adamaden ɲange b'an fana na koyi e ɲange bɛ datugu o la jɛgɛ kolo bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ a ma bala i kan na aw k'a kɔrɔbɔ a kana nkalon bɔ ndaba ye an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ a ka tobi o tan kɔnɔna na an bɛna an ka epinari an bɛ n'o tigɛ tigɛ n'a sɔrɔla ko epinari b'i bolo i bɛ se k'a dɔɔni fara a kan a b'a to a bɛ diya kosɛbɛ nka ni epinari t'i bolo yɛrɛ fana baasi den kelen t'a la dɛ nka ne bɛna epinari dɔɔni fara n ta kan waasa wosonbulu tɛ sɔrɔ maa minnu fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko epinari fana ka d'a la kosɛbɛ komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na an ka da ji jiginna kosɛbɛ yɛrɛ de an bɛna epinari bulu in k'a la o kɔfɛ an bɛ jababulu k'a la an ka jababulu tigɛlen ɲuman o kɔfɛ tuguni an b'an ka gankɛnɛ susulen k'a la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji in jiginnen don kosɛbɛ dɛ waasa ninnu fana ka se ka mɔ dɔɔni n'a sɔrɔla ko ganmugu de b'i bolo i b'o to yen nɔ fo kɔsa fɛ la an ka nin kɛfɛn binkɛnɛ ninnu bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ daa kɔnɔna na an b'a ɲaami ɲɔgɔn na waasa a k'an ka daa fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen labɔ olu ɲaminen ɲuman a la kosɛbɛ an bɛna an ka marinadi vɛriti k'a la an b'an ka marinadi vɛriti an b'o fana ɲami a la kosɛbɛ a ɲaminen ɲuman ɲɔgɔn na an b'a kɔgɔ ko jateminɛ ka sɔrɔ ka na barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi f'a ji in bɛɛ ka jigi kosɛbɛ ni ji jiginna kosɛbɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na i tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ i bɛ to ka n'a kɔrɔta yanni a b'a fɔ k'a bɛ sigi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne bɛ k'a kɔrɔta an b'a kɔrɔta dɔɔni sisan ka sɔrɔ ka na tulubilen k'a la n'a sɔrɔla i ni gineyɛnw ka di i bɛ tulubilen dasi a la yɛrɛ de nka an bɛ waati min na gineyɛnw kɛlen don k'u ka tulubilen jɛ ne na dɔɔni ne tɛna se ka tulonkɛ k'a la dɛ ne nin ma nɔ ne b'a dɔɔni dɔrɔn k'a la ten nɔ yanni n'u ka ja kosɛbɛ Guinéens bɛɛ folen don ne fɛ Maliens tɔgɔ la. Aw bisimila. An b'a datugu sisan k'a to yen nɔ f'a ji ka jigin kosɛbɛ. Nka an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ, an bɛ to ka n'a kɔrɔta ɲani a b'a fɔ k'a bɛ sigi. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, tulu bilen ma ne ta bɔ dɛ, nka ne nin ma nɔ ne tɛna se ka tulonkɛ kɛ o kelen la ɲani video wɛrɛ tɛna sɔrɔ o kan dɛ. Tulu bilenko, video wɛrɛ tɛna sɔrɔ o kan. An bɛ kɛfɛn laban k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye jaba dɔɔni tigɛlen k'a misɛnya ani puwavɔrɔn dɔɔni an b'o k'a la sisan ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a n'olu ka yira ɲɔgɔn fɛ fo tulu ka tigɛ a sanfɛla la an bɛ barama da jɛng'a da la k'a to yen nɔ a ka yira a sago ma nin y'a wujutɔla de y'an fɛ fana kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka sagasaga de selen filɛ nin ye dɛ n'a sɔrɔla ko ne tun ye tulu caya la ka tɛmɛ nin kan aw b'a ye tulu bɛ wuyongo a sanfɛla la kosɛbɛ nka komi ne bɛ kɔkanna na tulu bilen sɔrɔ man di ne b'a fɛ ka video wɛrɛ kɛ ni tulu bilen ye o de y'a to ne m'a ko dansagon ani fana i b'a jiko jate minɛ i kana na ji bɛɛ salon ka bɔ a kɔrɔla la nda ye sabula kuma dɔ la n'i y'a jigi a bɛ taa ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ o la ni ji dɔɔnin b'a la ka ban a mana na ɲɔgɔn minɛ cogo o cogo a tɛ bari ɲɔgɔn na k'aw ni hɛrɛ bɛn aw bisimila